tizionera matchanelo ake amene wawa chifukwa zili wa load ija monse munayambira kuonera sitidzaoneranso zili wa load pakhomo pano kodi nde mukumwetulira zichani komanso ndifunse kungoyambira zulo mpaka na lerolo mukungokhala osangalala kwenikweni mukusangalala chifukwa chani ii kungoti kuntchito kwandipatsa promotion oo kodi chimwemwe chinkhani yake ndi imeneyo eti okay nde ndifunse tsopano Munali cleaner ongokolopa mu ofesi mwa abwana kukonza ma toilet nde panopono muzipanga chani sopano? Ndinu ndani? Pano achita kundiuza kuti ndine secretary ndipo azinditenga ku field kwina kulikonse komanso salary yanga yakwera ndi 100%. Oooh iwe, kuchoka pokhala cleaner kukhala secretary kukukwezeranso salary 100% eh? Ku field akuti azikutenga kwina kulikonse. Ayi ndithu abwana amenewawa ndilankhule nawo ndingowathokoza tatayimbire tilankhula nawo pa foni yakoyo tayimba uyike pa loud speaker ndilankhule nawo bambo tangokhulupirirani mulungu amapanga njira popanda njira ndi chozizwa basi mkazi wanga sindikukana ayi mulungu amapanga zodabwisa ndithu sukunama komano ndingofuna ndingowathokoza abwana ako si za milandu ayi tayimbani iwe ukuopa chani tayimba ndingowathokoza basi atichitira chodabwisa pakhomo pano ee basi ndikuyimba poti mwafuna inuyo ah ase kuntchito kwanga kuli mayi wina wake ngokolopa e koma ase muli mbina mesa mpaka ine sindinaopseze ndacheza naye ase tamvana ndipo zatheka ndamukweza kukhala secretary wanga ya tafufuzani nambala yawoyo mwayimbire basi ndingowathokoza ineyo Mwinanso ali ndi ntchito ina akhoza kundilemba ine ndisiya kumene ndimagwira ntchito kuja ndikayamba kwanuko chifukwa nde akweza salary ndi 100% zimenezi sizinaonekepoto. Tayimba nambalayo.
Eh, zangogwirizananso akuimba apapa. Hello baby. Ndakusowa sweet darling. Zikuyenda? eya a zikuyenda baby kodi akulu tathokozatu promotion imeneyi akazi anga ali onyadira kwambiri ifenso timafuna ntchito tu ipezeka kumeneko eyi mbola ase sha mbolatu heve kangati amuna ake adziwa
wayidula wadziwa ndekuti ameneyoyo nde mundiuza kuti chani funso langa ndi la simple eh? chifukwa talankhulana nawo inu ndi ine tonse tamva tazimvera tokha kuti nkhani yayikulu ndi yotani mulungu mumamunena uja wapangadi njira popanda njira wapanga zozizwa chifukwa watizindikirisa choonadi mundiuza chani ayi basi muona inuyo zochita okay zateromu Ulendo wapezeka kale oti ndikunyamule ndikakusiye kwa abwana akowo ndi katundu ako. Komano ndimafuna ndingokulankhula mwachidule kunena kuti iwe ndi azimayi anzako muzindikire kunena kuti zimaoneka ngati kuti ndi promotion koma in real sense si promotion ndi demotion chifukwa ulemu wako umachoka. Ndiye tiye mosunga nthawi katenge katundu wako ine undipeza ku galimoto ndikukaliza galimoto ndikakusiye kwa abwana akowo. palibenso zolira ayi ndipo ine sindikumva chisoni mesa umafuna promotion inenso ndikukupatsa promotion panopo upite ku nyumba ya bwana ako ku 47 ku chimansion uzikakhala kumene koko wamvete zimenezo ndi zomwe ndipange ndipo pompano pompano tiye tizipita ala makapiti promotion achuluka ka basi kungogona ndi abwana kenaka mupatsidwe promotion